igbo mma mma nụ isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ọkụ mmụọ aga m eji akọ kụzie nke a mana ị ga-eji ntị onye igbo na obi onye igbo maka ọ dị omimi ọ dịkwa ogwu eji akpa ya anyị ụjọ mgbe nwa bekee kpatara ụrị na Ethiopia the only country na ecolonizeghị n'afrịka ha wụ ndị ike ihe a ka la-eme ugbu a wụ omenala otu onye na-akọ akọ ndị ọcha kọrọ eze ndị etopia si ya la o mewe omenala nna ya na ọ ga-aga ọkụ mmụọ ma ọ nwụọ eze ndị etopia kpọtụ onye ọcha kpọtụ nwa bekee si ya ọ wụ ọkụ mmụọ wụ ụjọ ya ọ wụ ọkụ ma ọ wụrụ nụ ọkụ la a la-ata nụ ọkụ ebe a nwa bekee si ọ sị ha na-ata ọkụ ya si ọkụ ya kpọpụta onye na-ata ọkụ nye ya ọkụ onye na-ata ọkụ a flex ọkụ welite ụkwụ nwa bekee ya rịba onye eze aba agba atọ ọchị si ee onye aka ndị jiri asa biko aha m bụ nkwachukwu ojiagbọ a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye olokoro nke dị na ọmahịa n'obodo nke chineke achọrọ m ka anyị titụọ anya n'ọkụ mmụọ ihe a nwa bekee ji maa anyị anyị adịrị na-eche echiche ka anụmanụ fear of the unknown n'okwu bekee mana ka anyị na-aga n'iru bekee na-ara m ahụ enweghị m ike ịga n'iru ma m ekeleghị ọha nwe eze ekelekwara m ndị nze ma ọzọ ekele m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ si ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma ọfọ anyị kwa ụbọchị bụ ka nrọ ọma anyị pụta ihe ka nke ọjọọ soro ụra laa taa bụ afọ ọ ga-afọtara igbo ihe ọma fọpụrụ anyị uchu ekworo anya ukwu fọpụ ụbịam n'ala igbo mbọchị ọbụla anyị na-achọ ihe anyị ga-eri ka ọ bụrụ ụbọchị a ka anyị ga-eri ga-akacha bịa ise onye si ndụ anyị na eke ndụ ya na eke onye si ndụ anyị na orie ndụ ya na orie onye si ndụ anyị na afọ ndụ ya na afọ onye si ndụ anyị na nkwọ ndụ ya na nkwọ anyị si ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụna egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebela anyị si nku kwaa ya onye si na igbo ga-adị ya dịrị ọ ga-adịrị igbo la mma ise ndị olokoro ebe m si bịa ha si gị guzo nara otu ọnụ mma ihe ahụ nwa bekee ji kpa ya anyị ụjọ chetakwa na mụ atọ nwa bekee onye isi ojii eteela m ọ bụ epepu kwesịrị ya mụ ya mụta ibe ya o mmadụ kwete kwenye kwere la nna ya mụrụ ya a ga-atụrụ ya asị onye ọcha bịa gwa ya eziokwu o nwere ihe a na-akpọ ihe nna m gwara m anyị ma ndị atụrụ aka zụrụ anyị nna nke a sị nna nke a sị anyị were chịkọta ya eyie ihe nna mụrụ gị a ga-atụrụ gị asị onye mba gwa gị eziokwu ọ sọgodu nna gị wụrụ ajọ mmadụ maka ọ ma na ọ ya eziokwu wụ ndụ nwa bekee nwekwe n'eziokwu nwere ike ikwu dịka mmadụ ọ wụ ọ ga-agwa ya ụmụnna ya ọ ga-agwa anyị anyị wụ ndị mba ọdọ burukwa n'obi that na who cannot treat you well cannot teach you well okwu bekee ụjọ pụọ mụ na gị n'obi ime dịka ndị Igbo anyị wụ a ga-enye anyị ihe ruru anyị anyị ga-alaghachi otu ahụ Chukwu si kee anyị ihe ndị nna anyị tụkwaranụ ụjọ wụ chi ha tụghị ụjọ ọnwụ mana ebe anyị na-eze ndụ anyị adanyelata na ọnwụ ọ ga-adịrị Igbo la mma